If you don't mind. Agus cuireann muid fáilte freisin roimh Ríona Ní Choistealbha, atá chun jab speisialta a dhéanamh dhúinn, bean óg as Gaillimh, an peileadóir as Gaillimh, ach tá Ríona chun na gradaim a thabhairt go na réaltaí anocht, so bualadh bos mór go Ríona. Well done Ríona. So, all joking aside, I mean, the Ladies Football All Stars,

From Luimneach, Róisín Ambrose. Ó Fear Manach, Bláithín Bogue. Agus ó Chontae an Dúin, Natasha Ferris. And the Junior Players Player of the Year.

Is bheo sin bhur. Now, Róisín, Róisín, hello Róisín, hello Róisín, Róisín come back to me and talk to me. I need to talk to you.

That's Stephen Cluxton, I heard someone say, but it is Áth Cliath. Abby Shiels, Áth Cliath. Ciara Butler, Ciarraí. Agus Monica McGuirk, an Mhí. Agus an cúl báire, our goalkeeper for the 2023 All-Star team,

Clodagh McCambridge, Armagh. Róisín Phelan, Cork. Niamh Crowley, Dublin. Leah Caffrey, Dublin. Kayleigh Cronin, Kerry.

Amy Boyle Carr, Dún na nGall. Martha Byrne, Áth Cliath. Lauren Magee, Áth Cliath. Emma Costello, Ciarraí. Cáit Lynch, Ciarraí. Aisling O'Connell, Ciarraí. Ciara Needham, Maigh Eo. Agus Kathryn Sullivan, Maigh Eo.

Fidelma Marrinan, Clare. Ciara O'Sullivan, Corcaigh. Orlagh Nolan, Áth Cliath. Caoimhe O'Connor, Áth Cliath. Kate Sullivan, Áth Cliath. Niamh Carmody, Ciarraí. Anna Galvin, Ciarraí. Sinéad Cafferky, Maigh Eo. Agus Emma Duggan, An Mhí.

Aoife McCoy, Armagh. Doireann O'Sullivan, Cork. Niamh Hegarty, Donegal. Carla Rowe, Dublin. Hannah Tyrrell, Dublin. Louise Ní Mhuircheartaigh, Kerry. Daniel O'Leary, Kerry. Síofra O'Shea, Kerry. Róisín Byrne, Kildare. At top of the right.

The TG4 2023 All Stars Football Team. Anois, a dhaoine uaisle, ladies and gentlemen, comhghairdeachas leis na réalta ar fad ach tá gradam amháin eile le bronnadh. We now move on to our final presentation of the night, the last award.

Louise Ní Mhuircheartaigh. Ó, ná suí síos, Louise. Caithfidh tú seasamh just uair amháin eile, caithfidh tú seasamh suas. Ar dtús, Louise, comhghairdeachas ó chroí leat. Gradam ollmhór os comhair chuile dhuine anseo, faoi thrí, tagtha ó Chiarraí go Áth Cliath. Cé chaoi a mhothaíonn tú? Tá sé deacair a chur isteach i bhfocail. Is dócha dtús na bliana theastaigh uainn Craobh na hÉireann a bhuachtaint ach níor éirigh linn but look féach na cailíní iontacha atá laistiar dúinn, go háirithe cleas Chiarraí, Niamh, Jennifer, an bhliain iontach a chuireadar isteach, but tá an duais mór acu san ag deireadh an lae, Craobh na hÉireann. So, an mbeidh Ciarraí ar ais ag iarraidh an duais mhór sin a fháil arís? Gan dabht beimid. Tá sé deacair Ciarraí a chur a chodladh. So, look, tá bainistíocht iontach againn, tá siad, tá siad tharnais go bliain eile, so táimid ar fad chun bliain eile a thabhairt agus le cúnamh Dé buafaimid an duais mhór. Louise, ciallaíonn sé go leor go Corca Dhuibhne agus don phobal atá ann chomh maith. Ó thosaigh tú ag imirt peile, Ar cheap tú riamh go mbeadh tú ar an stáitse agus an oiread réalta faighte agat, an oiread gradam buaite agus ar an mbealach, le cúnamh Dé, le laoch na himeartha a bhaint amach, b'fhéidir, i gCraobh na hÉireann an bhliain seo chugainn? No, níor cheapas. Is dócha, an chéad lá a chuas amach sa gharraí le Colm agus le Dad, is dócha, is Mam ag féachaint, rud an-speisialta is ea é. Ach, tá an-chuid traenáil déanta againn sa scoil, Liam Ó Rócháin an chéad duine a thraenáil mé ó thús ach an bainistíocht so, thá, I don't know n'fheadar, thá saol, thá saghas saol nua tugtha dúinn so look an duais mór is ea an Craobh na hÉireann a bhuachtaint agus sin é an, sin é an aisling athá againn agus sin é an aisling a bheidh againn go dtí go, go dtí go mbainfimid amach é. An bhfuil aon traenáil speisialta ar bun idir thú féin agus Niamh Ní Chonchúir agus sibh ag múineadh sa scoil chéanna? Yeah, look, táimid is dócha tar éis bheith sa gym le chéile le seachtain nó so tá traenáil le déanamh againn nach There's a bit of secret training now going on between Louise and Niamh, who are both teaching in the same school, but that's the only cat out of the bag. We, we won't let any other secrets go, Louise. Ah, we can't leave anything out of the bag, no.
Very Kerry. Well, Louise, is tú arís. Roghnaithe ag na himreoirí agus siúd gradam atá ann, bíonn Laoch na hImeartha, bíonn Réalta Pheil na mBan ach tá tú roghnaithe ag do chomhghleacaithe, do chomhimreoirí agus is tú Senior Player of the Year 2023. Go raibh míle maith agat.